Nin ye yɔrɔba ye mali kɔnɔ yɔrɔ min lakodɔnna kosɛbɛ kosɛbɛ an ka site historique la n'a bɛ jate mali site historique baw fɛ bi kabi lawale la tariku la an bɛ yɔrɔ in tɔgɔ mɛn o yɔrɔ in kabako yɔrɔmaba de don mali kɔnɔ min ni kabako caman ba b'a yɔrɔ la ni koba caman kɛra a yɔrɔ la min bɛ adamadenw dabali ban o yɔrɔ jumɛn ye cɔngɔnifala bamugunji jara ale ye babolo min sen ka bɔ segu baba kɔnɔ ka n'a bila cɔngɔnifala min kɔnɔna la nin y'an ye o kɔnɔna de la an bɛna découverte camanba de kɛ ka yira maaw la k'a yira k'a fɔ ko ko camanba de kɛra nin kɛnɛ in kan san o san turisiw bɛ bɔ jamana janw na ka na nin kɛnɛ in kan ka n'a lajɛ fɛn min bɛ yen nɔ ka na kabako caman ye nin kɛnɛ kan donc a ka kan anw fɛnɛ ka wuli kuma ni kuma ka n'an sen jɔ nin kɛnɛba in kan ka koba minnu bɛ yan fɛnba minnu kɛra nin kɛnɛ in kan ka na a visiter yalasa k'a yira diɲɛ mɔgɔ la o la an bɛna daminɛ fala kɔnɔna la an bɛ ka taa an bɛna taa baba in kan fɛn bɛ baba in yɛrɛ kan k'o fɛnɛ yira maaw la ka bɔ fala kɔnɔna in na ka taa baba in sanfɛ a bɛ taa bɛn 200 mɛtiri ɲɔgɔn ma o 200 mɛtiri kɔnɔna la a b'a kɛ a bɛ don kurun kɔnɔ yalasa ka se baba in sanfɛ
bamujɛ ka basi sɔrɔla min fɛ ɛɛ fa ye fanga ye o bɛ segu ɛɛ mɔnzɔn ale bɛ nbɛba bamuje ale bɛ yan cɛfɔlɔ ale bɛ ɛɛ ale bɛ kɔkɛ bafin ale bɛ bafin ale bɛ sira- sirakɔrɔ o tuma baara in kɛra nin kɛcogo in na tan denw sigi sigira k'a lamini o de kama u b'a fɔ sisan ko jiri sinsan ani maa sinsan bamuje a denw kɛra sinsan galama de ye ka kɛ kɛlɛbolo ye ka sigi ɛɛ ngolo denw kɛra sinsan galama de ye ka kɛ kɛlɛbolo ye ka sigi ka ngolo lamini na kɛlɛ ti bɔ fan si fɛ den dɔ b'a tigɛ wa denw sigira o sigi la min kɛ ni san yɛlɛmana eh, n'u ye ngolo selima fo u b'u bɔ yen u bɛna mɔnsɔn mɔnsɔn selima fo mɔnsɔn ka se segu la yanni u ka tɛmɛ o kan n'u bɔra yen u bɛna bamugu la bon n'u ye eh, fa bɛ ji da la mɔnsɔn bɛ ji da la n'u nana se bamugu yan eh, bamunje tɛ ji da la maa n'u u sera min kɛ u bɔra mɔnsɔn fɛ n'u nana se bamunjɛ ma bamunjɛ kɔlɔnji di jeliw ma jeliw ko k'u tɛ kɔlɔnji fɛ ko ni baji tɛ ko a dɔgɔkɛ sigilen filɛ baji da la ko a man fisa a ye hɔrɔnya la ko a man fisa a ye fadenya la mun na a yɛrɛ tɛ kɛ baji da la aw bamujɛ jeliw don a y'u nɛgɛn ni kɔlɔnji ye aw ka sabali aw ka nin min n'ala sɔnna ni san yɛlɛmana n'ala yanni san wɛrɛ cɛ aw bɛna baji sɔrɔ ni bamujɛ tɛ yan fala in kɔnɔna la an ye koba caman ye yiritubaw bɛ yen nɔ bintubaw bɛ yen nɔ ani ka taa se e, yiri minnu bɛ falen ji jukɔrɔlaw la ni yiri kabakomaw don n'u bɛ nafa ɲɛ adamadenw ye an ye nin camanba de sɔrɔ e, fala in kɔnɔna la min bɛ adamadenw dabali ban kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ visiti la ka taa hali bi an ɲɛ bɛ yiriw la an ɲɛ b'a la kɛnɛbaw filɛ nin ye nin kɛnɛ ninnu n'u ye man di k'i bɛna kabako sɔrɔ a kan mali kɔnɔ ni nin yɔrɔ suguya ninnu tɛ donc an bɛ ka taa hali bi an bɛ ka taa fo kabako min bɛ kɛnɛ in kan an ka taa k'a yira maaw la o la maa min kɛra sababu ye ka ba in sen ni o ye bamugunji ye a ka masaya tɔgɔ tɛ a ka fanga tɔgɔ tɛ mun ye tɔgɔ di a ma bonya ni karama min b'a kan bi o ye jumɛn ye a ye babolo min sen ka bɔ segu baba kɔnɔ ni ka n'a bila cɔngɔni fala la donc ji bɛ boli yɔrɔ in na kosɛbɛ kosɛbɛ jiba don kɛnɛba don jɛgɛw bɛ mɔ a yɔrɔ la malow bɛ sɛnɛ e, fala in kɔnɔna la boloda kuma ni kuma an bɛ wuli ka taa ɲɛda kɛnɛ kan ka visitiw kɛ yalasa ka adamadenw bɔ kunnafoni na bamugunji jara a ye koba minnu kɛ jamana in kɔnɔ ni nin y'a koba dɔ ye yalasa an fɛnɛ ka se k'an disi gosi n'o ye ko nin y'an ka site historique dɔ ye n'an ka tarikuw la n'an b'a fɔ kuma ni kuma ka yira adamadenw na hali bi an tɔ kɔni o ma ja bilen ka bɔ cɔngɔni fala kɔnɔ ni ka bila e, e, baba sanfɛ baba min ni bamugunji y'a sen ni an bɛna bila baba in kan sisan ka bɔ cɔngɔni fala kɔnɔ ni ka bila cɔngɔni baba in kan